An lamɛnbaaw a n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan RAFICOM a n'a jɛɲɔɔn TV aw bisimila Don Kibaru ale kɛnɛ kan fasirikɛjɛkulu olu kɛlen kɔ ka madali kɛ nansarakan cɛɲi na an bɛ yan sɔgɔma in na ka se ka na a bamayɛlɛma bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da anw ka ko dilannen tɛ walasa gafe caman bɛ an bolokɔrɔ min ye Indépendant ye ka taa se Soir de Bamako ma a n'a ɲɔgɔn caman o b'an bolokɔrɔ an bɛ kunnafoni daminɛ ni gafe fɔlɔ min ye o ye Indépendant ye Indépendant ni o ye kannabila ye nin y'u ka bɔko ba duuru kɛmɛ duuru bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ Taratadon bɔli don min bɛnna novembre kalo tile mugan ani fila ma san ba fila ani mugan ani fila fasirikɛbaw ko an ka taa an ka gouvernement o kunkanko kibaruya la min ye mali gouvernement u bɔra o kumana k'a sababu kɛ min ye faransi jamana olu kɛlen kɔ ka danganiya ta k'a jira k'a fɔ faransi ale bɛ dɛmɛ min ɲɛsin mali ma ni a bɛ fɔ a ma ko aide au développement ko u ye o ɲɔngiri mun y'a sababuya Fasirikɛbaw ka fɔ la min ye bɛnbaliya bɛ mali ale ni faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye ka se ka faransi marabagaw olu ka danganiya ta ka dɛmɛ a tigɛ k'a sababu kɛ ko rusi jamana olu ka sɔrɔdasi jɛkulu min bɛ mali kɔnɔ ni o ye Wagner ye ko olu ni faransi tɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ mali kɔnɔ nin kibaruya in bɔlen ka bi fasirikɛbagaw ka fɔ la u ko mali a marabaajɛkulu olu ma ko bila dagirinda la olu wulila k'a jira k'a fɔ nin kibaruya min fɔlen filɛ faransi fɛ olu fana labɛnnen don o kama min ye faransi ka dɛmɛ a bɛ se baɲumankɛtɔn fɛn fɛn ma mali kɔnɔ ni o ye ONGw ye ko olu bɛɛ ka baara fana ɲɔngirila mali kɔnɔ ka dan bi don in na nin de tun ye kunnafoni ye an ye min dala salo ka bɔ Indépendant kɔnɔ an bɛ fasirikɛbaa fo k'a barika da ko ala k'a ka kalimu mɛn sanfɛ n'an bɔra yen sa lamɛnbaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ to gafe kelen ale kɔnɔna na min ye Indépendant ye fasirikɛbaw ka fɔ la u ko an ka taa min ye lakɔlidenw olu kunkanko kibaruya la lamɛnbaw n'i y'a lajɛ kununko kalan a ɲɔngirila mali kɔnɔ ani mali yɔrɔ caman na mun y'a sababuya min ye denmisɛnw ka lafasalitɔn bɛ yen n'a bɛ fɔ ko AEEM association des élèves étudiants du mali olu ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ a bɛ waati jan bɔ mali a marabajɛkuluw bolo o laɲini minnu ma sabatiya o kɛra sababu ye AEEM maaw u ye wulikajɔ boloda kununko ka laban ka denmisɛnw k'u bɛɛ lajɛlen labɔ u ka kilasiw kɔnɔ k'u bila ka taa so gɛrɛfu in a bolodalen don tile duuru bɔɲɔgɔnko o b'a jira k'a fɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnw tɛna kalan sɔrɔ Mali kɔnɔ wa AEEM maaw u kalikan don fo n'a kɛra olu ka laɲini o de sabatila n'o tɛ u tɛna segin kɔ n'an bɔra yen hali bi an bɛ to kunnafoni ale hukumu kɔnɔna na an bɛ gafe kelen hali bi o kɔnɔna kan dɔ da o tulo kan min ye lakɔlikaramɔgɔw olu ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ ni o y'u ka lafasalitɔnba ye n'a fɔ ko synergie des signataires du 15 octobre 2016 Nin ye lakɔli karamɔgɔw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba ye min bɛ u ka hakɛw ani u ka laɲiniw kɛlɛ kɛ mali a marabagaw yɔrɔ nin jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na siɲɛ in kɔni olu na wulikajɔ boloda damada u ka laɲini ye min ye ni o ye article 39 ni o bɛ makaama dɔw di u ma u ka baaraw kɔnɔna na o ka sabati ɲɛjugu ɲɛɲuman Nin jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ sɛndika synergie des syndicats signataires du 15 octobre u y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ ka kɛɲɛ ni janvier kalo san 2022 ye, olu kun y'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri k'a sababu kɛ min ye farafinna tilebinyanfan tɔnba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko CEDEAO ale ni UEMOA olu kɛlen kɔ ka gɛrɛndɛ a ta k'a ɲɛsin Mali ma, laɲini caman bɛ yen min ye sɛndika maaw ye u kun ye a bila kɛrɛfɛ. maa bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ i ɲinan tɛ a kɔ o bɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka sɛndika maaw u ye wulikajɔ min boloda nin waati in na k'a jira k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na olu kun ye laɲini minnu bila u wulila nɔfɛ u b'a fɛ article 39 a ka don ba la joona joona mali kɔnɔ o kama u ye lasɔmɔli gafe min bila ni o ye préavis de grève ye o bolodalen bɛ k'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ɛɛ décembre kalo nata ale tile 14 ka taa bila a tile 16 la, o na kɛ baarabila a kun fɔlɔ ye. Ni ko ma bɔ a ko la ko baarabila ko tɛmɛ bɛ se ka kɛ na ye o décembre kalo kelen kɔnɔ fo ka taa fo don min u ka laɲiniw olu sabati la. N'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko soir de Bamako. Soir de Bamako fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa politiki ale cɛba dɔ kunkanko kibaruya la. min ye Nuhun Togo ye Nuhun Togo ale yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛtɔn tɔgɔ ye USR de ye USR n'i y'a lajɛ ale fana ye mali a bɛrɛbɛrɛtɔn dɔ ye mali kɔnɔ min ye Nuhun Togo ye a ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kununko ntɛnɛn ye mɛ n'i ye gɛlɛya in lajɛ a bɛɛ daminɛna fɛn min na o ye kibaruya dɔ dilen anw ka bɔlɔlɔw sanfɛla la kibaruya min y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ min bɔra Nuhun Togo da ko o kɔrɔfɔ ninnu dɔw tɛ tiɲɛ ye a ye tali kɛ nafoloko kibaruya de la k'a jira k'a fɔ an kɛrɛfɛ banki dɔ bɛ yen ni o ye BMS ye ko nafolo dɔ bɔra o BMS kɔnɔ ka ɲɛsin kɔmɛrisan dɔw ma k'a ma kɛ sariya a kɔnɔna na o senfɛ min ye Mama La ale tɔgɔ yira o kow kɔnɔna na kɛra sababu ye Mama La ale fana ye a ta da bɔgɔ jeninen kan ka Nuhun Togo a wele bɔgɔ jeninen kan bɛnkafɔw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ maaw kun ɲɛna ko ko banna mɛ ko min balila maaw la o kɛra kununko ntɛnɛn min ye nuhun togo ale kɔni welela bɔgɔ jeninen kan ka laban k'a bila ka taa kasobonba la donc an bɛ se ka min ɲɛfɔ lamɛnbaajɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na fasiri yɛrɛ a n'a nasira fɛ o de ye k'a jira k'a fɔ yafa kɛlen kɔfɛ min ye kiritigɛla maaw ye

fasirikɛba ale kɛlen don k'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye adema ye ko u bɔra u y'u ka hakilinata fɔ jamana a marabaajɛkulu u ka sisan taabolow la o ye jumɛn ye n'i y'a lajɛ an ka marabaajɛkulu u kɛlen don ka wulikajɔ boloda min ye an ka sariya sunba k'u bɛ o kura sigi sen kan adema ale y'a jira k'a fɔ o tɛ ale fɛlako ye bi k'a sababu kɛ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na mali a bɛ dankan min na bi N'i ye kow ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ mali a makoba tɛ sariyasun a faleli la o ye adema ka hakilina ye o ye bɛrɛbɛrɛtɔn caman ka hakilina ye o kama adema ka tɛmɛn ni a ɲɛmaaba ye marimanca jara a y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ min ɲini tiɲɛ don min ye an ka sariya sunba ye gɛlɛya misɛnw b'a kɔnɔ mɛ ka taa dala sa k'a bɔ yen ko ka kura wɛrɛ sigi k'o fana tɛ adema fɛlako ye nin wagati in na o kɔfɛ bɛrɛbɛrɛtɔn caman wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ asuma fo ka taa se zumana sako ale ka pati ma ale ni cɛbilen darame u ka pati olu bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilinata fɔ sariyasunko in o kan n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye min ye an ka jamanakuntigi

nin mɛri masina k'a bolo bɔra ca la k'a sababu kɛ k'a ye tanamakoba de kɛ a ye tanamako min kɛ a bɛ tali kɛ nafoloko la ani wale caman min ye mɛri yɛrɛ a ka sɔrɔw fo ka taa se sugubulon k'a feere ka laban k'a nafolo kunmaniya o damadamu kɛra a musakaw bɛɛ lajɛlen fasirikɛbaw ka fɔ la olu ko k'a bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn kɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna na o kɛra sababu ye jamanakuntigi ale ye min ye zubilen a bolo bɔ ca la n'a fɔ ma ko révocation o b'a jira k'a fɔ ka dan novembre kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛlen na zumana sangare ale min ye kajanakaw ka mɛri ye kɔlɔnjɛba komini na ale bolo bɔra ca la a ka mɛriya baaraw olu bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri la n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko nouvel horizon Nouvel horizon lamɛnbaaw fasirikɛba ale ko an ka taa min ye an ka ministre de la sécurité a kunkanko kibaruya la fo ka taa se an ka ministère du transport et de l'équipement wagati tɛmɛnenw na a jirala k'a fɔ min ye san 2023 ye ko ni Ala sɔnna banfula donni moto boli banfula ni o ye casque ye ko o na kɛ wajibi ye Mali kɔnɔ kibaruya y'a jira k'a fɔ dasumusumuw ani jateminɛw bɛɛ kɛlen kɔfɛ marabagajɛkulu ko u ye seginkɔ a boloda u ye seginkɔ jumɛn a boloda u y'a jira k'a fɔ min ye a doli ye wajibi bilen ko o bɔra a ma ka sababu kɛ min ye sensibilisation ka continuer ka mɔgɔw lafaamuya n'i ye moto boli ka sɔrɔ kasiki tɛ i kunna a bɛ se ka degun minnu lase i ma fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka degun wɛrɛ minnu bɛ se maa wɛrɛw ma ka se ka maaw lafaamuya o kan wagati jan min bɛ taa ba wolo bɛɛ sɔnna kasiki doli la ko tɛmɛna kɛ o ye nka daluya kɛrɛnkɛrɛn min talen don fasirikɛbaaw ka fɔ la o y'a jira k'a fɔ min ye administration publique maaw ye n'o ye forobacakɛbaaw ye olu kɔni kɛli ka kasiki don k'o kɔni na kɛ wajibi ye o fana danganiya talen don nin de tun ye kunnafoni an ye min dala salo ka bɔ nouvel horizon kɔnɔ hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin wagati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ f'o ma ko indicateur du renouveau indicateur du renouveau lamɛnbaaw fasirikɛba a ko an ka taa anw ka ministre de la sécurité ale kunkanko kibaruya la min ye belebele ye a ye wulikajɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ rusila jamana kan a wulikajɔ a kɛra sababu ye min ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn caman o kɔni tɛmɛna mali ale ni rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛnɔbila sɛbɛn ninnu a caman bɛ tali kɛ min ye lakana ko fo ka taa se lakana minɛn ko ma min ye mali ka dɛmɛ da dumunifɛn ko la angɛrɛ malo fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la farinmugu ma olu f- fɛnɛ caman kumaw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ an ka ministre de la sécurité ale kɔni ye o taama kɛ mali tɔgɔ la ka kɛɲɛ ni eh, dɔgɔkun eh, tɛmɛnlen ye n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kibaru wɛrɛ min bɛ yen o bɛ tali kɛ an ka premier ministre docteur choguel kokalla maïga lamɛnbaaw fasirikɛbaaw y'a jira k'a fɔ choguel kokalla maïga n'i y'a lajɛ mali premier ministre ale kɔni farikolo kɛlen kɔ k'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ nin waati laban na kumaw cayara kosɛbɛ yala a na segin ka na a ka jɔyɔrɔ ta tuguni n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye wa Nin ɲininkali ninnu a bɛ ka taa daw bɛɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka ɲininkakali kɛ i ka kɛcogo la nka fasirikɛbaaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye docteur choguel kokalla maïga fo ka se bi don in ma da balolen si m'a fɔ k'a fɔ choguel kokalla maïga k'a bɛna segin ka na a ka baara ta a nɔ na nka kunnafoniw na sira fɛ a jirala k'a fɔ a kɔni a bɛ furakɛli a bolo kan hali bi n'a bɛ fɔ a ma ko rééducation ka sababu kɛ farigan min y'a sɔrɔ o ye degun se a farikolo yɔrɔ dɔw ma olu kow bɛ sen na an bɛ dugawu don kɛ ala ka lafiyada di an ni a ma n'an bɔra yen lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye dɔɔni dɔɔni min ye sɛnɛ ale kibaruya a mada an bɛ gafe min kɔnɔna na a bɛ f'o ma ko nouvel horizon fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa mali ale kɔɔri sɛnɛnaw olu kunkanko kibaruya la N'i ye kɔɔri sɛnɛnaw jateminɛ min ye kita mara ka taa fɔ sikaso mara kɔnɔna na olu ye yɔrɔ ye kɔɔri a bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ fasirikɛbaaw y'a jira k'a fɔ ɲinan min ye campagne agricole 2022-2023 ko fɛn don min kɔni maaw na fɔ u jigi kɔ dɔɔnin ka sababu kɛ n'i y'a lajɛ sɛnɛ a daminɛna gɛlɛya belebele kɔnɔ min ye angɛrɛ ko gɛlɛya o ye kɔɔri sɛnɛnaw olu sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye tumu dɔ bɛ a bɛ f'a ma ko kɛrɛka ale tumu n'a ye kɔɔribulu a minɛ a bɛ kuru ni kɔɔribulu bɛɛ lajɛlen kurula fasiri kɛbagaw ka fɔ la i y'a ye kɔɔri a tɛ den tuguni hali bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ale kunnafoni kɔɔri jɔn ala min ye cikɛlaw ye fasiri kɛbagaw ka fɔ la olu y'a jira k'a fɔ kamanagan ani kɔnɔnafili o bɛ mali cikɛlaw kan fɔ ka taa se an ka jamana ɲɛmaayaso maa minnu ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma ni o ye ministère de l'agriculture ye ka sababu kɛ min ye angɛrɛ ko o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye tumu dɔ o fana nana i sen don baaraw la o kɛra sababu ye sɔrɔ laɲini min tun kɛlen don o kɛra kɔlifɛn ye o b'a jira k'a fɔ kɔɔriko gɛlɛya caman bɛna bɔ a la ɲinan san in na ka ɲɛsin cikɛlaw ma n'an bɔra yen sa an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko le pays jamana fasirikɛbaa ka fɔ la a ko alimaɲi jamana min diinɛ tigilama dɔ bɛ mali kɔnɔ yan ka kɛɲɛ ni dimansidon ye ale an darakira ka tunun ni a ye a darakila ka tunun ni a ye sɔgɔma joona min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ fɔ min ma ko conférence épiscopale o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balima kerecɛnlakaw olu ka jɛkuluba dɔ ye olu y'a jira k'a fɔ u balimakɛ ni o ye alimaɲi jamana den ye a tɔgɔ ye Hans Joachim Lohre ye ale a darakira bamakɔ dugu kɔnɔ ka tunun ni a ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye a ka bolimafɛn ka kɛɲɛ ni kununko ntɛnɛn yɛrɛ ye o taara ye min ye anw ka cakɛda min bɛ n'a fɔ ma ko institut de formation A ka bolimafɛn taara ye o yɔrɔ masina na min ye Hans Joachim Lohre ye a yɛrɛ kanubaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye darakili ka tunun de ye ko n'o tɛ ko k'a fɔ ko ko wɛrɛ y'a sɔrɔ o tɛ donc fasirikɛbaaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na nin wagati na cogo min na ni alimaɲi jamana den a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ka laban k'a lasegin a ka maaw ma hɛrɛ ni baden na An lamɛnbaw hali bi an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ parti URD n'a fɔ ma ko le parti de la poignée de main Sumayila Sise ala ma hinɛ a la ale ka parti URD Union pour la République et la démocratie lamɛnbaw a ma dogo maa si la parti URD a bɛ san kelen bɔɲɔgɔnko bɔ u ka baaraw kun ɲɔngirilen don ka sababu kɛ min ye fɔɲɔgɔnko o tun donna parti a ɲɛmaayaso maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ tali kɛ sumayila sise ale yɛrɛ nɔnabilali o fɔɲɔgɔnkɔ de kun donna pati denw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ kiirikow bɛɛ lajɛlen bɔra a la wa n'i y'a lajɛ mali kiiribulon k'a daminɛ min ye duguma kiiriso ka taa cɛmancɛ kiiriso la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye gwaɲɔn kulubali onorabulu gwaɲɔn kulubali ko ale de sugandira ka kɛ urd ye a peresidan ye sumayila sise nɔlabilaba o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ gwaɲɔn kulubali ale kɛlen kɔ k'a bolo kɔni don ca la min ye ɲɔgɔnye fɔlɔ o kɛra pati ale siyɛzi la badalabugu ɲɔgɔnye a bɛ f'a ma ko ɛse sekeretariya ɛzekitifu ma olu ye ɲɔgɔn ye tarata o kɔfɛ min ye sibiridon ye ɲɔgɔnye kɛra ka ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen to gwaɲɔn kulubali ale kɛrɛfɛ min ye an ka belebele fila tun bɛ yen min ye madamu kulubali kajatu samake ale ni amadu sise n'a bɛ f'a ma ko jajiri ale depite kɔrɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen visiperesidanw ye urd ale tɔgɔ la nin lajɛba in kɔnɔ min ye kuma min bɔra jama fanba da o de ye an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔ min ye komisiyɔn belebele fila o sigila komisiyɔn fɔlɔ o ka baara ko o na ɲɛsin min ye sariyasunba ale faleli baara min bɛ an ka marabaajɛkulu bolo ka hakili jagabɔw kɛ olu kan cogo min na urd ale ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ bilasiralikan ye ka ɲɛsin marabaajɛkulu ma o kɔfɛ komisiyɔn filanan o sugandira olu ka baara na ɲɛsin n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɔndenw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ kiiri bɔra a la olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se binbagaw ma ka sababu kɛ n'i ye ko in lajɛ binbaga tɛ yen sebaa tɛ yen nin kɛra bin de ye pati ma kumasurunya na mɛ o bɛɛ n'a ta a jirala k'a fɔ minnu kɔni kun bannen don ka olu cɛ tagama cogo min na u bɛ se ka segin ka na pati a hukumu kɔnɔ baara ka kɛ sumayila a ye patiba in sigi kun min na ni o ye mali fanga ɲinini ye o baara o ka tɛmɛ ka se ka kɛ n'o ye ale balolen ɲɛna min ma se ka kɛ a fatulen kɔfɛ a ka se ka kunnawolo sɔrɔ a ka badabada dayɔrɔ la laɲini o de an bɛ dugawudon kɛ hali bi ala ka a koɲɛw bɛɛ lajɛlen sabati An balimaw nin bɛ dansigi an ka bidon dugubaro labɛnni na fasojɛkulu ye min mada an bɛ foli di aw ma jamana kɔnɔ jamana kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ rafikɔmu na nin waati na a n'a jɛɲɔgɔn rezow an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka kanbɛn da ɲɔgɔn ye n'ala ye arabadon jira an na ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan